aa kalata yochoka kumudzi ku Malawi obwande mukuti chani achimwene mwadzuka bwanji tsiku la lero ukamba za ife abale anu kuno kwanu ayi ndithu ndi ife oyamika kumwamba mwene kwatidzutsanso ndi moyo kumacha komanso kumada ndiye kumadzachanso Izitu monga ndakambira muja achimwene sizimatengera mwachizolowezi. Zimatengera ndithu kumwamba kuvomereza. Unali usiku wautali, zochitika zinalinso zambiri. Koma lero ndi ife pano, taonanso kuwala kwa tsiku lina. Leronso a Khweze buses andigulira sitampa achimwene. Mudzithokozatu inu achimwene kuti amandilimbikitsa kuti obwande ngakhale achimwene anawa aja a Dodolido anasiya kuyankha kalata nkukhala chete Komabe musawaiwale, alembereni basi adziwe kwawo nkuno ku Nyasalande komanso kuti kukuchitika chani. Kupanda kukwera bus za Khweze zoyenda bwino kwambiri kumakhala kubetsa osati masewera chifukwa kwathu kuno ndikhoza kunena mosapsatira kuti bus koma za Khweze basi. Zochitika kuno kwanu ndiye zikuchitika amwene mwachangu kwambirinso Posachedwapa kwachitika nkhani ya mnyamata uja wopezeka ndi nazi. Inu, boy thamanga, osati nanazi iyi. Abwalo achitapo kumbali yawo, ngakhale unyinji wa ambirife sitikugwirizana nazo zimene zachitika ndi abwalo. Kuchikumbeni kuno mwina mwake kuti ndiikepo mulomo kwambiri ndiononga. Mukudziwanso inu kuti obwandefe nkhani za sukuluzi aah zinativuta kwambiri. Mundilole nkhani yokhayi ndikhale mbuli. Kwathu kuno kwachuluka oweruza milandu ambiri. Ndiye pena pake zikumakhala zinthu zovuta kuti ndiye timvera oweruza milandu uti uti makamaka. Ndimanena kuti nkhaniyi indivutirapo kuthirapo ndemanga chifukwa yagwidwa ndi mabwalo a zamilandu awiri. Mabwalo osiyana, koma awiri onsewo akukamba zofanana, akungosiyana chilango chenichenicho basi. Ndi chifukwa chake ndikunena kuti mm, nkhaniyi indivutirapo kuyamba kwake. Mungondilola kuti mu imeneyi ndikhale mbuli. Mpakana pano tikumadzifunsa kuti kodi chachitika ndi chani? Phokoso lonse lija n'chifukwa chani nanga akumabwalo sanafune kutimvera? Pali chani chimene chili chachikulu chimene ifeyo mwina mwake sitikudziwa? Chifukwa mwina tikhoza kumapitirizabe phokoso chifukwa pali zina zimene zabisidwa zimene tisakuzidziwa. Nanga za zaka za mnyamata zija, n'chifukwa chani abwalo sanafune kuonapo pamenepo? Nanga n'chifukwa chani akumbali yodandaula sanatsindikepo? Kapena mwina mwake pali zina zake zimene ife tisakudziwa bwinobwino kapena? Kwa kanthawi ndithu a bwalo la za milandu takhala tikumafuna kuti azipanga zimene ife tikufuna. Kwa nthawi ndithu milandu takhala tikumakamba m'masamba a mchezo. Ndipo takhala tikufunitsitsa kuti a bwalo la za milandu apange zimene ifeyo tikufuna, asapangenso zotsutsana nafe ayi. Kaya amwene, ndi chifukwa ndikuti mwina kalipo kalipo kamene kakuwapangitsa anthu oweluzawa kuti aziganiza mofanana, ife sitikudziwa ayi, n'chifukwa chake ndikuti pa nkhaniyi ndikhale mbuli, nkutheka akubwalo akumati akaunika malamulo akukamba zimene achitazi, Koma anthu akamba zina. N'kutheka woweruza akumagwidwa njakata akaona mmene munthu wamayi amalilira, kulilira mwana wake amene amamugwira dzanja. Ndiye akumati akaona malamulo komanso akalingalira kuti china chilichonse chimene chingachitike pa nkhaniyi m'tsogolo muno chidzagwiritsidwa ntchito pa milandu ina ngati chitsanzo, akumakhalabe jenkha kuti, Eh, ndiye titani no? Achimwene, ndikudziwa kuti kwathu kuno zinthu ndiye zayipa inde sizikuyenda mmene zimayenera kuyendera. Nthawi ina yake ndikakhala pano ndikumalingalira kuti kodi ndiye tikachoka pano ndiye kuyenda kwake tiyenda bwanji? Zimenezi ndi zimene atsogoleri athu akhala sakufotokoza bwinobwino. Mauthenga okhudza mmene zinthu zikuyendera kuti mwina mwake anthu amvetsetse bwinobwino zimenezo ndiye zikukhala ngati zakhalabe zinthu zotivutirakobe kwathu kuno achimwene. N'chifukwa chaketu anthu akefe tikungoyenda anthu olusalusa. anthu amene kalikonse kabwino kakhale kachitike kuno osayamikira chifukwa ndife anthu odzala ndi mkwiyo panopa zafika poti atsogoleri athu sakudziwa chochita ifenso otsatira sitikudziwa chochita tonse tikungodziyendera amwene chimene chigwe m'mbalecho basi ndiye kuti chikumakhala chomwecho achimwene tafika pomalakalaka titakhala apa zedi anthu akumatitchula ifeyo kuti aneba maso athu akumakhala yuu kwa aneba ndikumaombera m'manja zochitika m'nyumba ya aneba zomwezo zikachitika kwathu kuno ndiye kunyoza kokhakokha mm, kodi mukufuna mutani anthu achabechabe inu katiyeniko zinthu zasokonekera kwathu kuno kunena zoona koma palinso zinthu zina zake zimene zikuchitika koma ayi ndithu chifukwa ndiye tadzala ndi mikwiyo Sitikuimvanso amwene. Zikumamveka bwino akachita kwa a neba mpaka akufika pomaombera mmanja kuti taonani nanga anzathu anebatu alandira ngongole kuchokera ku PMF ujeni kaya kaya IMF kaya ndi chani kaya koma ndithu odzaphulitsa makombola kukhala ifeyo manyasa kuti hey, zayenda anzathu zayenda katcha ngongole alandira kaya Mwina mwake poti ku Chikumbeni kuno zinthu zakebe sikuti timazitsata kwenikweni, komabe tikumaona ngati ndi ife okwiya kwambiri kufikira kuti tatseka maso ndi makutu pa zochitika za kuno. Posachedwapa nafenso kwalengezedwa ngongole madolasi 350 miliyoni kuchokera kuti kaya kuchicha kaya chimileniyamu chimileniyamu chani kaya koma a ta loko kuyankhulapo amwene ife tikamba za ngongole ya kwa aneba basi tinapeza ngongole yogwirira ntchito za chitukuko mbali mwa mtsinje wa shire mm. zimenezonso sitikumvayi palibepo chikuchitika iya anthu achabechabe amenewa tinapeza ngongole yokonzeranso makina athu opangira magetsi amene adapita ndi mvula ata osayankhulaponsoyi za misewu yonse imene ikupangidwa ata ta osayankhulaponsoyi zinafika poti kwa aneba kukamachitika zitukuko zomanga nyumba zabwino zabwino zamakono koma ndiye ee mwaonatu anzathu ali ndi mtsogoleri mwaonatu kwathu kuno nyumba za asilikali zokongola kumamangidwa m'madera onse ayi ndithu a za sataniki zenizeni anthu oyipa amenewa sukulu za sekondale zochuluka ndikuyamba kumangidwa koma aa ife bolani zochitika za pa zedi basi zakuno aa ndi mansanja okhaokha basi palibepo chilipo kwathu kuno munthu wamkulu tsiku lina lake ndikulankhula ndi mnzake wa ku ukraine kukambirana zina ndi zina ndikulengeza kuti ayi ndithu ndinali pa telefoni ndi mtsogoleri wa ku ukraine koma chitonzo chokhacho za chani zimenezo zithandiza chani munthu wamkulumkulu zona kumatiuza za telefoni zona zomwezo kuchita wa pa Z kulankhula naye mtsogoleri wa ku Ukraine koma ndiye tonse kuomba m'manja mwamuonatu mtsogoleri wa pa Z amene ndiye mtsogoleritu walankhula ndi a Ukraine ish kaya amwene ndi kaya kuchita kwake ndikumatani kaya koma ndithu timaona kuti mkwiyo wachuluka osati masewera anzathu a pa Z anamvana chimodzi nkhani zoipa zonse zikumatsala m'dziko mwawo nkhani zokhazo zimene zikumatuluka kupita ku mayiko kwina zimakhala zabwino zokhazokha ife tinamvana chimodzi kupanga zosiyana nkhani zimene zikumatuluka kupita kunja zimakhala zokhazokha zoyipa basi palibeponso zabwino zimene zikuchitika basi nkhani zonse zabwino tinagwirizana kuti tizikhala duu Tsoka ndilo, nkhani zoda mutu zimene tikumatulutsa kunja kwa dziko lathu, anzathu amawerenga kunjako ndiye amakhalanso ndi chithunzithunzi cholakwika cha chimene ife tili, kufikira kuti ngakhale anthu ofuna kuti atithandize amati akaona mmene patokha timadzichepsera sangalole kupereka ndalama zawo. Amati, Aaa! Anthu achabechabe amenewa, kwawoko palibepo chikuchitika ayi, osachita nawo malonda amenewa, komanso kudziko kwawoko osapitako. kuchitika zolakwika zokhazokha tsoka lake ovutika sakumakhalanso atsogoleri athuyi ovutika tikumakhala ifeyo kuchikumbeni kuno amwene mu mtima tikumati tikuwakhaulitsa ziwakanike koma chilungamo chake ndi choti nthawi yathu ikuonongeka sitikusuntha tili malo amodzimodzi omwewo kodi nthawi ya mango sinayambe atasa atu atasa magaya hazenolo atasa mpaka naye kumatchalenja kuti chaka chino tinenepa chaka chino tinenepa hmm. ayi tiadikira nthawi ya mangu akayamba a Man United ne chonchobe mukumva bwanji nthupi chonchobe bwanji mavala juzi chonchobe nsewu wa blantyre bypass Timangireni komanso achinyamata aku Mwanza apatseni sitediyamu apeze chochita jamani. Ata ine wanu kuno kumudzi ku Malawi abuluwande amavuta kunyasalande sungamvetse